Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, abịakwana m ọzọ n'ụbọchị tata. Onye unu na-anụ olu ya bụ Odoziakụ Chidi John Mbagwụ, onye ndu unu na nkụzi asụsụ Igbo n'Igbo Peaceful Academy. Nke onye chiri ya zelu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekeneela m nwoke kelee nwaanyị ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ụbọchị taa ga-ewetara anyị ihe ọma eke ga-eketara anyị ihe ọma orie ga-adịrị anyị na mma afọ ga-amara anyị mma nkwọ ga-emekacha nke kachasị ndị ọzọ Obi bụ m sọ aṅụrị n'ụbọchị tata maka na abụ m nwa afọ Igbo. Ọ na-enye m aṅụrị na abụ m nwa afọ Igbo ebe anyanwụ si awata the rising sun. The people from the east the rising sun. Ana m ekene Chukwu na anyị bụ ndị Igbo. ọ bụ nke a mere anyị ji wee sị na asụsụ Igbo anyị agaghị anwụ anwụ na asụsụ Igbo ga-eto eto ma gbaa mgbọrọgwụ n'oge gara aga anyị lebara anya na ọnụ ọgụgụ Igbo anyị bidoro n'otu wee ruo na iri atọ n'ụbọchị tata anyị ga-ebido na iri atọ wee ruo na iri ise anyị ga-ebido na ebe na iri atọ wee ruo na iri ise that's from 30 to 50 mana tupu m ebido na iri atọ wee ruo na iri ise aga m emegharị nke anyị mere oge gara aga aga m emekwa site n'otu ruo na iri atọ ka m were chetakwara unu otu e si agụ ya ị dịkwa nkwadobe ngwanị ebe ọbụla onye nọ buketa oche buketa oche gị bịanụ ka anyị mụọ asụsụ igbo maka na nke a bụ nke anyị nke a bụ nke anyị onye igbo ọbụla sụba igbo maka na anyị bụ ndị igbo chineke mere ka anyị bụrụ ndị igbo so anyị ga-asụ asụsụ anyị bụ asụsụ igbo ngwanị ka anyị bido m ga-ebidokwa na otu wee ruo na iri atọ tupu anyị ebido nke ụbọchị tata bụ isi na iri atọ wee ruo na iri ise hmm? now let's go Igbo Peaceful Academy ebe ọ na-akpọtụ ọ bụrụ na i tinyebere anyị aka n'akwụkwọ biko gaa subscribe tinyere anyị aka n'akwụkwọ subscribe to this channel ka ọ dịrị anyị niile mma ka anyị niile gbakọọ aka ọnụ wee kụzie Igbo kụziere ụmụ anyị Igbo maka na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ ngwanụ ka anyị bido one otu two abụọ three atọ four anọ five ise six isii seven asaa eight asatọ nine itoolu ten iri eleven iri na otu twelve

o nwee ihe na-amụta ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na anyị ga-etinye aka wee kụzie asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo ga-eto eto ma gbaa mgbọrọgwụ ka m gachigakwa azụ bido na iri atọ ruo na iri ise aga m ewere ya otu otu

iri anọ na atọ 44 iri anọ na anọ 45 iri anọ na ise 46 iri anọ na isii 47 iri anọ na asaa 48 iri anọ na asatọ 49 iri anọ na itoolu 50 iri ise otu a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa biko tinyere m aka na share button Mee ka ihe onyonyo a gbasaa ka o rute ndị Igbo anyị ka anyị mara na e nwere ebe a na-akụzi asụsụ Igbo n'ebe a na Igbo Peaceful Academy. Tinyere m aka, share, like and comment. O nwee ihe ị mụtara ebe a, depụta ya na comment section. Afụrụ m unu n'anya. Ndị Igbo, obi aṅụrị na-eme m maka na abụ m onye Igbo. Asụsụ Igbo ga-eto eto ma gbaa mgbọrọgwụ. Anyị ga-asụ ya, ụmụ anyị ga-asụ ya, ụmụ ụmụ anyị ga-asụ ya maka na asụsụ Igbo agaghị anwụ. We are the people from the rising sun ebe Igbo siri bido. Hmm? From the rising sun. ebe ọwụwa anyanwụ anyị bụ ndị ahụ si na ọwụwa anyanwụ ngwanụ ka ọ dịnụ ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi ndewonụ